ya mara anyị mma ọ dịrị nwoke mma ya dịkwara nwaanyị mma nke onye ji ka agbajile um, aha m bụ ikechukwu ọchịnye peji m bụ Philippine Lion esi m na mba Philippine esend ozi a igbo njem ọnụ Igbo mụrụ mụ, Igbo mụrụ nze mụọ okoro. O oh! ndị Igbo be anyị nsị ka m bịa jụọ ụnụ ajụjụ ka m jụọ ụnụnwa bụ ndị Igbo be anyị kee ihe la-emezi la ala Igbo be anyị. Anọkatara m today cheta oge m dịrị ụmụazị otu krismas na-adị la ala Igbo erube krismas otu ala Igbo na-adị ma a baa krismas period otu ala Igbo na-adị abịa m cheta oge na-eme krismas ruwe like this ụmụazị na-enwe hope of akwa nwe hope ya akwa disemba ha nwere some of them nwere hope la brọda ha lọwa la ọ ga-azụtara ha akwa krismas ruwe oche ndị okenye akpọ akpọla fon okay m lọba m ga-azụra gị shu sendara m akpụ ụkwụ sendara m akpụ ụkwụ gị anyị ese emecha akpụ ụkwụ sendesara ndị nọ ndị nọ abroad ndị nọ Lagos ndị nọ Aba ndị nọ ebe dị iche iche ndị Igbo bara alọba ha zụtachara ụmụ ihe ndị ahụ alọta mgbe ahụ anyị la-akpagharị brọda gbara m krismas brọda gbara m krismas that time ala igbo bụ ala igbo mgbe ahụ a kpọọ gị onye igbo i kwesirila ịbụ onye igbo a kpọọ gị onye Igbo ị dị proud ịbụ onye Igbo Igbo a la-atọ ụtọ Igbo a na-asọ ụsọ that time ndị ụmụazị boys zụrụ moto ọfụọ a la-agba alọta nna ala Igbo nna ala Igbo dị isi ka azụrụ moto ọfụọ ka m bula moto m ka ndị be anyị fụ moto m ndị rụrụ ụlọ ọfụọ ndị na-emepe ụlọ ndị na-agba akwụkwọ ndị la-agba nkwụ ndị la vileji la-agbasị bọọlụ akpatala vileji vileji la-awọchị bọọlụ like ndị be anyị la-eti mmọnwụ a la-agagharị aga play this place awọcha mmọnwụ aga Aji awọcha mmọnwụ aga Ibiaso awọcha mmọnwụ aga mgbidi wọcha mmọnwụ ndị obi vileji nke a mee dee ha on 26 ndị nke a emee dee ha on 27 ndị nke a emee nke ha on 28 ala igbo a la-atọ ụtọ on Christmas time opportunity a jikwa eme ọdịsị ọdịsị sela eme ụmụ nwaanyị were opportunity a na-enweta di ndị si abroad bata ha abịa lụrụ nwaanyị kpọrọ ha jenụwarị aba jenụwarị otu a ha ụfọdụ ndị lụrụ ndị lụrụ nwaanyị ọkwa kpọsị nwunye ha na-apụ abroad o mana ka nke ugbu a

ọchị naanị ndị ugwu achịzi anyị ọchị ebiela m anọla m ugwu awụsa oge m lere WAEC ebe ahụ ka m nọ lee WAEC ama m ka ha si ebi ndị ugwu ndị ugwu adị- adịghị ebi adịghị ebi adịghị ebi one tenth ka anyị na-ebi otu esi ebi ndụ mana ha lezide ha na-achịzi anyị ọchị na be anyị agasaala na be anyị etisaala anyị were ihe ọchịchọ ọchịchọ asụkọ ọchịchọ anyị sị gasa be anyị mebisie be anyị la mba obodo a nọ amara m how many people m jụrụ nwanne ị ga-alakwa ị ga-alakwa sị m hmm, lee ebe onye na-ala ọ bụ ị laa ekidnapụọ gị ọ bụ ị laa ebughara gị ọ bụ ị laa egbuo gị ị lekwa anya ihe a na-ekwu bụ eziokwu ndị ala ala mmadụ ole lọtara ụfọdụ sef lara ala na-ala Abuja ụfọdụ lara na-aga na Lagos o zikọsịa ndị be ha ego moto ndị be ha abịa gbagote na Lagos afụ ya I can remember mgbe ọ na-eme ndị nọ obodo oyibo bataba ha akpọsị nwunye ha ndị ọcha bata la be anyị nwunye ha ndị ọcha la-ese traffic picture la-ese mmọnwụ picture la-ese nke a picture la-akpagharị la village ugbu a mmadụ ole ga-akpọrọ nwunye onye ọcha bata la ala Igbo mmadụ ole ga-adị proud kpọrọ nwaanyị ya nwaanyị nwaanyị amerịka nwaanyị europe bata la ala igbo mmadụ ole enwere onye ga-emezi ya nụ nobody nobody can do it because ị kpọrọ ya abata ya bụ la egbuola ya ị kpọrọ ya abata a ga-ekidnap ya ọ bara uru ịkpọrọ nw- ịkpọrọ nwunye gị ọcha gbara ya flight of eh, how many thousand kpọrọ ya bịa debe ya na Lagos eleke n'isi o nwere gị even sef some people nọ na Lagos azịdị ala krismas azịdị ala krismas La- last December gara aga anọ m n'ala Igbo last December gara aga mana ala Igbo nọ- ala Igbo nọ ọnọ nọ enwedịrị m isi krismas m lara enwedịrị m isi o nwedịrị m isi ka m na-agwa gị ala Igbo etisaala football eji amara all community azịzị agba azịzị agba nke bụ football nkịtị enweghị ihe any entertainment a la-eme mmọnwụ na eledi ala wada eti onye ọbụla na-ezezi onwe ya eze onye ọbụla o nwedị onye la-ejezi be ibe ya ala igbo Disem- ala igbo bụ la disemba ruo like this disemba ruo like this ee onye family nke a zụta eghu o gbuo ọ kpọọ ndị mmadụ ha abịa eri ha eri anụ celebrate agba knockout ugbu a onye na-agbazi onye na-agbazi knockout n'ala igbo ị gbaa ndị Ebubeagụ nwere ike iburu gị ọtụ asụsụ nke bụ gị la ọ bụ egbe ka ị gbara ya ala igbo be anyị etisasịchala enwedere la-ejezi be ibe enwedere enwedere onye ibe ya la-akpọzi nwanne enwedere akpọzi ibe ya nwanne onye fụ nwanne ya ọ dịka ọfụrụ ọ dịka ọfụrụ onye ọ dịka ọfụrụ Fulani herdsmen ndị igbo be anyị nke dị na-emezi na ka anyị mezi na ndị be anyị ya. igbo na anyị ji eme ọnụ nụ igbo na anyị ji eme ọnụ igbo igbo niile mee eze akpọghị onye igbo si ede proud ịbụ onye igbo ugbu a sọsọ m pepe na ala bekee sọ ịgba ha ịsịla ha bụ ndị igbo sị ha na-aja ha na-aja na ha bụ na ha bụ ọdị ndị igbo ya biko nụ ndị be anyị ama m na epere m mpe ikwu okwu a ma biko wee na okwu ọnụ m wee na- wee na okwu m kama m na-ewere m wee na okwu m biko nụ ndị nke nọkwa n'ụlọ anọ ndị n'obodo ebere edesi ebu gị usekwa na sense gị use sense gị onye ọbụla ama ma ọnọdụ ndị Igbo adọrọ mma na Naịjirịa onye ọbụla ma onye ọbụla ma na ọ dọrọ mma mana ka ghara ikwe na lele a la-akpawa ya akpawa la federal bịakwa na-akpawa onwe anyị n'ụlọ ị ga ị ga-anụzi ihe na-eme n'ala Igbo akụkọ ọjọọ akụkọ ọjọọ everyday akụkọ ọjọọ everyday atịrị gọvanọ nke ọ bata ha na ọ dịka ọ dịka onye nke nọ nọ before lee Anambra state ka a ka a gara a gara ụlọ ọgwụ kesịrị kesịrị ụmụazị a mụrụ amụ n'ụlọ ọgwụ Anambra ba ihe gị- ihe ndị a- ihe ndị a- anyị anyị ada anụ l'ala Igbo before bụ ihe ndị na-eme bụ ihe ndị na-emezi ugbu a

ọ bụrụ i je ịgba krismas i je ka ị fụ ndebe unu egbuo gị anụzi nke ahụ ka a la-aka ụbọchị a na ọkịja nwa na Ameri- nwa- a- nwa nwa igbo na-arụ na-arụ soja na amerịka batara ka ọ fụ ụmụnne ya ka ọ fụ ndebe ha egbuo ya grandma m e- em- em- em- stepmother ya egbuo ya lie la shallow grave akụkọ ọjọọ everyday akụkọ ọjọọ ha na-anụ n'ala igbo

gbafụsịcha ndị lebara ụlọ obodo agbafụsịcha big man ole la-abata ugbu a ole kela ka anakọta asala enwere enwe ndị zụrụ rice send la village ndị zụrụ ihe send la village a la-emedu ụmụ ihe ndị ahụ ugbu a kee ihe le-emezi kee ihe le-emedị anyị sef kee ihe le-emedị anyị nwa bụ ndị igbo anụwa kee ihe na-emedị anyị kee ihe na-emedị anyị ka a kwakwanụ onwe anyị ugwu ndị Igbo nwerenụ ugwu n'obodo ebe ebe obodo oyibo ndị Igbo nwere ugwu na Philippines ebe a organization the highest organization e nwere obodo a foreigners bụ ndị Igbo nwe ya the highest organization nwere weight ndị ndị obodo a ma ma ama as as ndị foreigner ọ ndị Igbo nwe ya ọlụ ọlụ wụ eze ọ ndị igbo nwe ọ ndị ọlụ nwe ya ọlụ wụ eze pụta agụta dị mma emecha ya emecha anyị pụọla mba ya adị mma anyị pụọla mba a la-anụ olu anyị anyị pụta ala- anyị batala ala igbo anyị batala ala igbo ala igbo bịa dịka dịka dịka desert sọzi ị ga la-afụ ụlọ ọfụ ụlọ ọfụ ụlọ ọfụ ụlọ ọfụ enwee ndị bi ya a na-arụkasị ụlọ enweghị ndị bi ya owere ni owere ni e ji họteelụ wee mara na-eme onye ọbụla onye onye ọbụla onye lọta krismas otu ọ na-agba eje owere eje owere eje owere eje gba klọb eje gba klọb owere eje iri ngwọrị ụlọ owere tenye owere ugbu a mmadụ ole eje klọb owere everything alazi Lagos na Lagos Asaba mainly Asaba ndị Igbo pụrụ ife kama Igbo kama Igbo ga-agabazi owere owere na-eji họteelụ wee mara na mba niile onye ahụ- kama ọ sị mba kama ọ jebe asaba ndị ke na-arụkwa arụ ugbu a na-arụ arụ onye bụ- onye eji ole ebe ọ na-azụ ala sị ya na-azụ ala asaba asaba ka ọ chọ ịzụ ala a na-ekwu ya dịka okwu biko na ayịyọ ka anyị na-ayọ na ayọ ka anyị na-ayọ na nwanne nwa bụ ndị ndị igbo be anyị biko ị mara otu ị ga-esi emezi emezi igbo ị na-emezi okwu ka m ga-ekwunwu otu a na channel a channel facebook m- this my facebook page ma ebidoro enye ọfụọ because of ọ na-eri m ọ na-eri m ọ na-eri m eri n'ahụ ihe ndị igbo na-amasị m too much ihe igbo na-amasị m too much and amara m ekwu amara m abụrọ m onye okwu a- amara m amara m ekwu but ana m a-force onwe m ka m bido ka m bido ka m eme try eme try say something whenever you are say something you can convince people you can convince people let's start making making change now let's start making change let's ka anyị kwụsị ile ndị pre- ndị gọvanọ na ndị prezident ka anyị kwụsị ile ego federal gọọmenti anyị na anyị ha riri ego ha ha ribe ego ha ka anyị dịkwa ka anyị dị na mbụ ka anyị igbo dịka otu anyị igbo dị na mbụ otu anyị si ama na igbo igbo eji eme ọnụ Hey! unu echefuola igbo mgbe ọ na-eme boys boys si si ghana bata boys si malaysia boys si ogo- mba dị iche iche bata ụlọ everywhere ekpo ala a na-agba dọs ala ala every ah, ah, my god but ugbu a Igbo Igbo be anyị abụrụla ebe a na-eme ma ndị na- ndị na-eme ego ndị biznes men n'ala Igbo enwerọ garanti na na biznes Igbo cos enwere ike ịgba shọpụ gị ọkụ at any time mụ agbara shọpụ m ọkụ shọpụ mụ shọpụ mụ nwa onwe m agbara ya ọkụ agbara ọkụ je jụọ ajụ agbara ya ọkụ n'abanị Ọ- ọkwa ihe ya agha ka emegidere gbaa shọpụ m ọkụ ya agha agha ka emegidere gbaa shọpụ m ọkụ adị m stranded before mekọrọ m ego biko bịa bịaba Philippines agbara ụlọ ahịa m agbara ya ọkụ ịghọtala so ife na-eme ife na-eme n'ala igbo ya mgbagala mgbagala ụlọ mgbagala ọ na-ewute ọ na-ewutesi m ike ọ na-ewutesi m ike a kara eme mmemme na-eme abịa n'ala igbo abata wik abata every year family ọbụla eme annual meeting annual meeting mkpọkọta ndị mmadụ ọ bụ na onye onye ka aka dị na family ọ zụta ewu onye nke azụta mmanya nke azụta nri esi nri erikọ nri adị happy mana ugbu a ugbu a ugbu a sọnsọ sọnsọ mmadụ iwere mma sef wejere wejere nwanne mpa ya ọ ya asị mba e ya egbu ya ọ dịkwa eziokwu ka ọ bụ o nwere ike ije gbuo ya sọnsọ bụ ibe- sọnsọ so many ụmụ igbo bụ anyị sef adịghị ara- adịghị arahịa n'ụlọ sorry ndị si wee bata ndị si ndị si ndị si mba wee bata l'ala igbo ọ bụla ha dị 20 ọ bụla ha dị 20 eh? ndị la-arahị na be ha ndị la-arahị na be ha eruru mmadụ eruru mmadụ 5 ndị ọzọ ere ala ala họtel ka ndị si bụla ị rụrụ mansion n'oge ya asụ onye igbo sọsọ ndị igbo bụ ndị m ma na-arụ mansion ị rụrụ mansion niile ị rụrụ rụọ heaven and- heaven on earth ahụ ị rụrụ bịara bụ ụnụ chi jie abalị ejee la họtel jee rahịa ijere abalị ya arahịa na ya arahịa na họtel nke la owere tomorrow ya arahịa na nke la asaba next tomorrow ịgbajebe chọwa chọọ ebe ọzọ arahị so many so many mmadụ obodo a na-abụla ha chọrọ ịla krismas na ha akpọ ofu onye la be ha biko jee jee kalaba chọọ chọtara chọtara m ụlọ la kalaba chọtara m ụlọ ebe m ga-anọ na kalaba onye ahụ ejee kalaba chọọ dị ụlọ ọ kwụọ ụgwọ ya ọ kwụchaa na ụgwọ ọla ha na from airport from olu Lagos ma Abuja ọ baa flight to kalaba jedela kalaba n'ego o nwere ka ọ kpọọ nde be ha nde be ha abịa ya bịa afụ ya ọ ihe ọ ga-abata ọ bata fụcha nde be ha ka ọ la-abata abata ka ọ la-apụ apụ because ọ nwere ike igbu oge kidnap ya gbuo ya ọ bụla e kidnap e kidnap gị egbuo gị e kidnap gị egbuo gị so biko ihe na ihe nkọwa okwu m niile bụ la Igbo amaka. Abụ adị m proud ịbụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ị gaa la profile m na la la la la my page, ị ga-afụ na ike m niile ike m ga mgbe ihe ndị Igbo. Ihe Igbo na-adị m mma, ihe Igbo na-esi m n'obi abụ ana m alaik ihe ndị Igbo. Ihe ndị Igbo masịrị m nke ukwuu. Mana ka ka wepụ na obodo obodo ndị ndị politics akụkọ politics asịrị. Ndị tinye politics ha mere politics aka maka ịdịkwa n'udo

ọ bụla ị ga-enyenwu m aka tụsa ya ọ bụla ị ga-emenwu nyere m aka share ya ọkwa na ị ga-emenwu ị like ị like ị mee kebekebe liking ọkwa na o nwee ihe ihe m kwuru na-ekwuteghị ị comment ya on my post m ga-emekwa ya appreciate biko biko tụsara m ozi a mee ka ozi a ruo ndị ọzọ ntị biko na achọrọ m ka na- achọrọ m ka m mee ka ụnụ mara like achọrọ m ka youth like me youth like me bido kwusi bido pụtara na-ekwu okwu n'ala Igbo achọrọ m ka youth like like me pụta kwuo okwu n'ala Igbo nwee platform na-ekwusi okwu ike ọ ga-adị m mma biko nye ana m enye courage biko nyere m aka nyerenụ ka anyị nyere onwe anyị aka ka o nwee ike dịrị anyị mma ya gazie ndị Igbo